Salude a totus, beni torraus a Corrias de Fogu, su programma de RTS po arrexonai de su mundu de oi in sardu. Seus in direta in su canali setantanoi, digitali terrestre, Corrias de Fogu. Dònnia cida depeus arrexonai de unu argumentu de importu mannu, custa cida puru cun d'unu ospiti de importu mannu, su turismu, cun Michela Foddis. Beni benia! Gràtzias a tui. Cumenti stais? Totu beni? Eh, ia totu beni, gràtzias. E tui? Beni, beni, deu puru già istau beni. Non mi bis cumenti seu bellu? Eh, tenis arrexoni. Ascurta Michela, po is pagus chi non ti connoscint in Sardigna, deu giai ti connosciu, ma po is pagus ti depis presentai pagu pagu sa bidda, s'edadi chi scovias, sa scola chi tenis. Pentzamentus, ideas, disìgius po su tempus benidori, totu, totu su chi 'olis. E ancora, cussa est una de is preguntas prus dificilis, poita chistionai de mei etotu non mi praxit meda, però mi nant Michela Foddis, tengiu corantases... corantases annus e mesu, là, e mesu, scovias, non ses de cuddas chi non ndi narat. No, non mi ndi frigat nudda. Brava, brava. Bidda? Uda. Oi già sa seconda segundu ospiti de Uda, udesu, s'atteru fiat Gigi Bullitta, ddu saludaus. Salude a Gigi. A Gigi, est sempri online, sempri faendi. Eia. Si connosceis cun Gigi? Eia certu, si si. Poi? Apu studiau in su liceu classicu. Classicu. Eia, apustis mi seu Non sciemu ita fai a nai sa beridadi, apu fatu un'annu e mesu de psicologia, ma non mi praxiat. Ah, ddu sciu ca deu seu psicologu, in un'atra vida. Certu ca ddu sciu. Femu psicologu. Eia. Non mi praxiat. Non ti praxiat, ita non ti praxiat? E poita deu seu andada a ingunis Chentza ndi sciri nudda de psicologia. E poita ti ses assentada a sa facultadi de. As sballiau? No, no apu sballiau, mi praxiat a connosci cussu chi ddoi fiat in sa conca de sa genti. Ma no fiat cosa aici simpri e duncas. Eh no, dipendit de s'indiritzu puru, po nai. Mancai 'oliast a fai su clinicu tui, o no? De psicologia. Castia, deu seu bessida de sa scola, intrada. Cantu nd'as fatu? Un'annu e mesu fortzis. Antzis at durau puru. Ma fiant pagus is esaminis, poita no ci cumprendemu nudda. Eh, no fiat su caminu cosa tua, 'olit nai, depiast fai atru tretu. E intzandus ita as fatu? Apu traballau, cambiau, apu traballau unu pagheddu po atru annu e mesu e pustis, poita in bidda ci fiat unu cursu de lingua spagnola, mi seu agatada ca, agatàt ca mi praxiat E duncas apu decìdiu de torrai a studiai in s'universidadi e custu. Lìnguas. Lìnguas, custu totu lìnguas, eia. Fiat cando iant cambiau de su beciu ordinamentu a su nou. E duncas ddoi fiat custa cosa, lingua e comunicatzione. Ah, mi fiat apràxiu su nòmini, E custa dd'emu intzertau e duncas apu fatu... T'est praxiu, lingua, e ita linguas as fatu? Ingresu e spagnolu. E spagnolu. Eia. E poi ita as fatu? Specializzazioni puru? Eia, però intra... Sempri linguas? No. Eia, però intra sa triennali e sa specializzazioni apu fatu unu annu de serviziu civili Aundi? Sempre in bidda. Ah, sempre in Uda e totu. Ti praxit propriu Uda? Comenti si ddui istait in Uda? Beni? Deu stau beni. Beni, beni, beni. Si, si. E sa genti? Crastulant? Eia, comenti totu is biddas. No, seu pentzendi a is contus de Gigi Bullita. Ddu scis, deu candu issu fiat bessiu fiat Su duamilla e dexannoi sa prima borta chi chi deu, eh dd'emu biu in Facebook e issu no ddu sciemu chini fiat. Ah no si connoscestis? No no ddu connoscemu in su duamilla e dexannoi, dd'emu scritu, fui atesu meda poita deu no m'agatamu in Europa, m'agatamu me is Caraibis. Eh ndi chistionaus de totu is girus. E dd'emu scritu, castia, no scisi cantu m'asi fatu prexada castiendudì, mi pariat de stai in bidda e c'emu bìviu beni e duncas Serviziu civili ita faiasta? Traballamu in sa pro loco de sa bidda de Uda, sa pro loco de Uda. E ita faiasta? Ghiasa? No agiudamu Chi est unu fueddu spagnolu sa ghia o no? E certu Si si, poita su sardu ndi teneus meda de fueddus. Ndi teneus, ndi teneus, fiant cuatru seculus innoi, mesa peis. Chi non nc'intrat calincunu fueddu fiat cosa de si spantai, eh, si si. Est giustu puru. E su chi fusti nendi tui de Uda? Ch'est una bidda, parit unu pagu, parint unu pagu messicanus custus de Uda, Funt tenint unu cinema, deu nci seu andau una 'orta, e tenint unu cinema, est abarrau cumenti fiat in is annus setanta, cun su fraghe sigaretta aintru, aici cumenti fiat. Cussa fut sa cosa importanti. Si si si, poi tenint custa festa, custa de Santa Maria, e mi contat unu fradeli miu poita deu tengu parentes in Santu Perdu, acanta puru, pigant sa traca e andant a sa festa 'e Santa Maria, fiat meda importanti, e fiat cumenti faint immoi custas roulotte, no, ca si pigant sa roulotte, sa su camper, si pigant su camper totu sa familia si pigant sa traca

Dai cando eus occupau, de sa Pantera, sa Pantera seus nosu, la Pantera siamo noi, e de sa de su millenoixentus e noranta eus occupau sa sa facoltadi, tui fusti in scienze politiche e fimus, insoma, fimus in contu, tui fiasta in lettere, lettere moderne, e est moviu totu de nosu, no po nosu, po si antai, de Palermo fia moviu in su, de Palermo, de Palermo Però poi at pigau fogu, eus a nai, in lètere e scientze pulitiche. Si, fiant sa, si, si, si, poi nci fiat giurisprudentzia puru, ma fiat, nci fiant, però non fadiant puru s'ocupatzioni. Ant mòviu meda prus a tradu. E apoi geologia, geologia si ndi funt scidaus meda. Si, nci fiat unu picioconi meda ativu, de Scalepranu, m'arregodu. E Priamo, Priamo Farci. E poi ddu fut fintzas i economia e commerciu poita ca fustis acanta 'e pari e ddus e ddu seis e scusa 'e sia ma innoi est partiu sa marcord e duncas e biu ca comunque de uda ndi scit unu cantu de cosas deu 'ollu andai in custu cinema chi innui s'intendit ancora su fragu de sa sigaretta imoi m'at postu crosidadi poita custa picioca chi est innoi cun is fillixeddus est de uda Si si si. Deo a Uta ddu seu andadu una 'orta po fai unu spettaculu de danza e si de danza de teatro danza ma mi' ca mi dda fait arregodai est bellu est bellixeddu ma comente che ddi zerriant ddi nant una cosa dogna 'idda. Cussus de de is atras biddas ddi nant uta sa bidda 'e s'acua bruta

Iscurtaus. Chi dai, iscurtaus, iscurtaus. Mi praxit custu cinema a fragu 'e sigareta, ddu andaus? Ancora ddu est? Castia ca su cinema Vittoria est unu boboeddu, is fradis Podda dd'ant torrau a fai nou e no est berus ca ddoi at fragu 'e sigareta, no, si ca no est beru. E s'acua limpia est o bruta? Castia, s'acua est limpia, ma ddu scis poita narant uta sa bidda 'e s'acua bruta. No, poita già narant. Poita Uta nasciri in mesu a dus arrius. Ah no. E candu s'acua fiat meda e bessera de s'arrius s'acua fiat bruta. Fiat bruta. Eh eh no s'acua 'e bufai. No. Cussa est gei limpia, e bona puru. Ah no. E a Flavio e a Paola Atzori ca ddus connoscis. E certu ca ddu connosciu. Deu e Paola. Gloria Localis. Deu e Paola de candu tenemus undixi annus fintzas candu ndi tenemus dexiotu sempri in classi impari femus figurale. Ma immoi issa est foras, est in continenti? Issa bivit intra Roma e Bidda poita fait unu pagu e unu pagu. S'andat e torrat, s'andat e torrat. Apustis de sa pro loco ita as fatu de bellu? Apu traballau cumenti ghia, torraus sempri ingunis poita in su duamilla e tres Pesi, lompiant in Casteddu una una navi de ita? ca de de spagnolus ah de turistas spagnolus e ghias chi chistionànt sceti spagnolus ah in Casteddu no ci ndi fiant sa chistionat prus a forti eh sa professora cosa mia m'iat preguntau ma Michela tui Dd'olis fai? Ti lancias? Eh, e deu mi femu lanciada aici. Aiat fatu beni, aiat fatu. E aici as cumentzau. Aici apu incumentzau. E comenti est stetia custa esperientzia? Ma a tui ti praxint is linguas o su spagnolu propriu prus de is atras? Mi La, custu est su libru. La. Poita ndi 'ollu chistionai beni de custa faina chi as fatu, poita tui as scritu unu libru De gramàtica Impari a sa. Margherita Spano ca est sa cumpàngia de scritura cosa mia. E cando dd'as iscrita? Instant spagnolo. Eja, su duamilla e cuindixi. Est in italianu po imparai su spagnolu. Eja, poita is italianus chi no connoscint su spagnolu in calincuna manera dda depint imparai. E de unu logu tocat a cumentzai. Eh, eh, de ingunis. Chini est s'editore? Gribaudo. Gribaudo? Si, eia. Mai intendiu. Est ispecializau in linguas opuru. Eia, fait, no, fait un pagu 'e totu, però puru linguas, eia. Fintzas linguas, eia. Bellu. Ma immoi est incuadrau chi stait nendi pagu pagu, cand'est chi dd'as fatu duemilenoi? No, cuindixi. Cuindixi, cuindixi, cuindixi. E dd'ant torrau a publicai una atera 'orta in su dexaseti, dexaseti, eia, dexaseti, poita iant giai bendiu deximilla còpias E duncas anti bofiu amanniai prus esercìtzius e duncas si seus torraus a ponni a traballai e dd'ant torrau a publicai. Ma est una gramàtica, unu cursu de alfabetizatzioni? Unu cursu de alfabetizatzioni prus che totu, poita. Ita livellu est in su cuadru europeu prus a mancu? Partit de su beginners de nudda e arribat a su A2 A2 est basciteddu e basciu poita cumenti narat su titulu poita chistionai su spagnolu no est sceti aciungi sa essa ponis sa essa nudda su logu comunu o no ci boni sa essa fatu su spagnolu fatu no est diaici no ma dd'as presentau puru dd'eis presentau no no no no no dd'eus presentau torra nai su nomini de sa Gribaldo? No, no, de sa coautrice. Ah, Margherita Spano. Margherita Spano, dda saludaus, brava. Ciao Margherita. Aundi est? Eh, bivit in Londra, si nd'est istesiada de innoi. Ma beh, tanti seus online, duncas fadeus si torrai a castiai. Si, si. Ita est fendi, sempri traballendi cun is linguas? Ellus, issa immoi est inguni imparendi italianu e spagnolu. Ah, bellu, bellu, bellu. Ma femu narendi, dd'as presentau? Dd'eis presentau custu No, si, libru? no, Nudda? nudda. Ah, poita seis aici? Ma, est dipèndiu totu de chini dd'at ripublicau, poita nosus eus scritu totu, però cussa chi chistionat in su libru est Elena Una picioca custa, una picioca spagnòlla ca est sa professora ca imparat sa su spagnolu a chini ligit. Ah, apu cumprendiu. Poi comenti est sighiu custu traballu de ghia? Imoi imperaus custu fueddu, ormai dd'eus adotau, basta. Ghia, comenti est sighiu? Est sighiu ca apu primitziau sceti traballendi in spagnollu. A pagu a pagu si apu sighiu a studiai. In Casteddu seus narendi, seus chistionendi? Traballu in Casteddu, in Nora, in Barumini e in atrus logus, Santu Sparau, logus ca funt bellus, a mei mi praxint, is grotas de Santu Giuanni in Domu Noas, e duncas totu logus Innoi si portant is turistas. Eh, ma funt propriu spaniolos europeos o puru de atrus logus de su mundu anca chistionant su castillianu? No, poita apu primitziau cun is spaniolos, però immoi traballu pruschetotu in lingua inglesa e duncas apu cambiau lingua. Ah, immoi prus s'ingresu de su spaniolu. Eia, eia. E poita diaici? E poita cussus tenint prus dinai. Là dda bis a una ghia. Innoi ita lingua ses chistionendi? Eh ma innoi seu chistionendi su sardu, poita deu traballu fintzas in sardu. Ah, difatis portas sa bandera sarda. Eh eh. Benis prata. Eia. E cun chini fias, cun sardus? Eh beh. Cun sardus. E custa est sa dì de is monumentus obetus in Casteddu. Ah. Eh. Candu est tirada custa fotografia? Eh Giai tres annos fae, tres annos a oi mi parit, eia, e duncas tenemu una bella truma 'e genti, poita mi mi pensamu, no cussos funt piciocheddos de sa de de una scolla de Deximumannu Ma in Casteddu etotu seis? Eia certu, sempri in Casteddu, poita issus benint in Casteddu

E duncas femos pieghendi ita totu ddoi fiat. Però torreus pagu pagu a coa, cioè tui ses fendi sa ghia cun piciocheddus de Deximu e imoi nci ses stupau a is Caraibis, cioè cumenti est sutzedia custa cosa, cumenti benit a essi custu. Ca in su duamiladiexannoi no tenemu meda, traballu meda innoi, e duncas una amiga mia chi fiat già traballendi ingunis m'iat preguntau chi 'olemu andai

E ite ses fendi? custa fiat una de is escursionis ca fademus, fiat po andai a biri is arratzas e poita issus funt piscis intelligentis, ingunis sciiant ca sa genti, no no, sciiant ca sa genti lompiat Po ddi donai a papai. Tanti est tonta s'arratza. E duncas allompent ingunis, aproillant e si fadiant fintzas a tocai. Ah eia, eh già dd'apu biu, già dd'apu biu, già dd'apu biu. Torra a coa però, tue arribas a Antigua Tanti giai de su nòmini chi siat unu Spaniolu, antigu. No, mancu po nudda. Giai frigau, apu giai sballiau. Poita candu Cristoforo Colombo ddui fiat lòmpiu, si ndi fiat. Però su nòmini est Spaniolu, o no? E certu, poita issu andandi in giru biit cust'isula e narat, ah, custa dda dedicaus. Issu Colombo? Eja, dda dedicaus a sa virgen de antigua de unu de una igresia de non mi nd'arregordu de undi. Sa curpa est sa sua, intzandus. Cussa puru tenit de curpa. Ascurta, ma fo nendi, custa picioca ndi scit, cumenti naraus nosu, de ti pistocu in bertula, e tui fusti nendi, pagheddeddu est amachiada, amachiada custa picioca, e no est chi apat fatu cosas ammachiadas, però at fatu addirittura unu libru chi chistionat de grammatica spagnola, e E su sardu cun su spagnolu gei una de si. Po de badas chi po cuatruxentus annus e prus seus stetius spagnolos. Certu, nc'est genti a mustatzu puru a tipu de is spagnolus, no, ndi connoscius. Tipu is bixeddus ca s'est fatu mustatzudu. A mustatzudu, eh certu, custu abarrat. Meda fueddus nci funt, insoma. E no sciu. Su catalanu puru s'assimbillat. Meda meda meda. Cando fui in Barcellona e fui in d'una 'omu e fui castiendi, ah ta bellu, ddu iat una bovida meda bella, e su piciocu mi fait, ah questa è la classica bovida catalana, po nai comente at essi, Bovida uguali propriu schettu a culla bia scisi ne negozius ne buttegas schettu a cullas e ma ti sussedit a tui candu andas a mancai in calincunu logu innui chistionant su spagnolu ca ti intendis prus in domu innia chi no in continenti po nai. Si po nai su tabacchinu. E noi naraus su stangu. Su stangu. In spagnolu pentzu chi siat su propriu, adesso non m'arregodu, immoi non m'arregodu, ma mi parit chi si narat propriu el estanco, poi est, si ddu, fait a si ddu pregontai, e cumenti si narat in spagnolu tabacchinu. Su stangu, su stabacchinu, su, si su stabacchinu custa est una bella crusidadi, ma oh, s'iat a podi nai ca nosu seus avantagiaus poita chi chi chistionas su sardu, cali si siat arratza de sardu, variedadi, poi a pustis candu intendis su spagnolu o su catalanu ddu cumprendis prus. Si si si si. Ma deu poita nas ca in Uda funt is messicanus? Poita is messicanus nc'est custa cosa puru chi fiant, deu apu traballadu in unu campegiu In Uda? No, in fiat unu campeggiu in in Arborea, acanta 'e Oristanu, inguni nci arribbant is piciocus, is piciocheddus, faiant una specia de de colonia e arribbant is piciocheddus de de Uda puru. De de is biddas. E cussus fiant, arribbant e no est chi fiant sempri unu pagu, insomma Sbertida. Sbertidori. Sbertidori. Arrennegaus su novanta. Poita nci fiat una bella palestra 'e pugilau e su insoma. In Messicu puru, in Messicu puru nc'est sa traditzioni de is buciconis e no sciu, podet essi aici puru. Sa cosa. Sa chi nci siat una una relata. Tra. E Messicu. Ma aici ca si nc'est poi. Tocat a si ddu peri. Messicanu ingunis bai cica. Tocat a si, oh, a mimì, oh, de cumenti ses cuntendi Uda mi praxit sempri de prus, poita a mei su pugillau propriu mi praxit. Ti praxit, eh, certu. Oh, a strupiadura, infatti totu is filmis de pugillau mi m'aggradant meda E togu no ddu sciia ca ddoi iat una una palestra. Si, nci fiat una palestra e nci fiant piciocheddus bravus puru. Ma custa picioca s'at s'at a torrai sa sceda, ita ndi scit ita scit issa de custa cosa, cumenti mai su, ma podit essi chi ddui siat stetiu calincunu pugili importanti, imoi no mi 'enit a conca chi Calincunu mancai chi est de Uda e scis cumenti sussedit candu unu pustis diventat famau, bravu, arreconnotu e mancai in sa 'idda cosa sua o in calincuna 'idda acanta oberit calincuna palestra. Mancai custa picioca ddu scit. Iscurtaus pagu pagu chi. Là chi seu deu po su Messicu, eh! Mustatzus o messicanus, ma berus est chi seis messicanus in Uda? Ma candu mai? A mei non m'arresurtat custa cosa, no, no. Est cosa chi est nendi Francu Macis, s'ospiti de Antonella. Dda connoscis Antonella? No. No, non dda, mai dda connota. Eia. Ascurta, stango, stangu, in spagnolu cument'est? Tabacchino. Estanco. E intzandus tenit arrexoni Francu, est oguali, est oguali. E po pugilau, boxeris ddu at, o ddu at stetiu?

Creu ca no, no non hai mm, cosas seu boghendi po malas, motu. no. Ma che s'agatat ancora? Però eh, fiat diaderus unu de is prus bravus, poita... Michele Spina? Si, Anda poita bene. issu eh, no est ca fiat unu ca binciat totu, no, sa cosa de issu fiat Ca fiat ùmili. Ah, bravu, tocat a essi aici. Bravu, bravu. E cussu chi iat imparau no si ddu teniat sceti po issu e fiat su primu chi iat obertu sa palestra, sa scola e nd'at tentu medas de piciocheddus. Duncas, totu sa bidda dd'arreconnoscit custa cosa, poita est stètia Immaginadì me is annus otanta, una cosa diaici, non nci ndi fiant medas me is biddas de personas chi fadiant cosas diaici. Bravu, u' bellu traballu at fatu. Seu cuntentu ca dd'eus arregodau e arremonau. Torreus a su Caribe. Eia. Arribas e isbarcas a Antigua, chi su nomini est ispagnolu ma chistionant ingresu, imoi dd'eus scobertu, po curpa de cuddu disgraziau de Colombo. E ita fais? Is primus dis t'agatas a innias e ita fais?

E no est atesu, no est atesu. poita faint totu parti de su Caribe e duncas funt totu in sa matessi zona e duncas sempri aici. Mari bellu o no? Ascurta, nosu teneus su mari prus bellu de su mundu, giustu? Poita candu a mei su chi est giustu est giustu, tocat a ddu nai. Candu mi preguntant, bellu su mari, deu Eja deu so sarda. Ca nd'apu biu prus bellu puru. Aici tocat a essi, ma chi est sa beridadi poi, no est chi siat fàula, no. No no podemus nai est sa cosa prus bella de su mundu candu innoi tenemus sa cosa prus bella de su mundu. Giustu, giustu, giustu. Ascurta, e is localis cumenti funt, sa genti? Ma ndi ddu at ancora indigenus propriu originalis? Ca no si ddus ant isperdius, poita candu fiant lompius is ingresus, a issus de de sa de sa genti de inguni. Ma Colombo ddu est sceti passau, no si ddu est istentau. Dd'at sceti donau su nomini. Dda batiau, poi salva is, arrangia is. Bravu piciocu. Candu funt lompius is ingresus, a issus no ddis interessat nudda de sa genti chi biviat a ingunis, issus 'oliant unu logu po fai cresci sa canna de tzuccuru. Ah. Duncas ant sdarrocau totu cussu chi ddu fiat. Tra, non faint mai. No, eh, eh. E prantau sceti canna de tzuccuru. Mm. E ddi Monocultura a totu pompa? Eia. Ddi e is indigenus chi biviant ingunis no teniant is fortzas po traballai a cumenti ma Cussu est a pagu a pagu. Cori screi, cuddu fiant schiavistas. Ellus. Potentis. A pagu a pagu, a cuntatu cun is europeus, si ndi pigant. Si funt amaladiaus, certu. Totu is malis. Classicu propriu. Sperdius. Sperdius. Duncas no ci fiat genti po traballai, a su a su principiu fiant andau in America Latina pighendi sa genti de s'America Latina, ma puru cussus no fiant peddi bona po issus. Eh, cuddos funt mandronis, is chi nendus chi m'intendint. Duncas, sa genti chi traballat de prus. Chini fiant? Is africanus. Is africanus, totu genti niedda. Africanus funt corriazus, o no? Totu genti niedda nd'iant pigau, genti chi traballat oras e oras e oras. E duncas ant pigau eia sciadaus. Chi ti contu unu contu chi m'iant contau, ddoi fiat custa pipiedda de set'annus in in d'una in d'una prantagioni de canna de tzuccuru e issa. Ma ancora aici puru est ses? No in su in is logus me innui ddoi fiant sa canna ant fatu poita Nosu teneus is nuraghes, issus tenint is molinus de sa canna de tzuccuru, duncas, eia cumenti unu monumentu, fiant cussus, in d'unu de custus, eia cumenti s'isola d'Elba, sa mannària 'e su propriu, e una pipiedda, una schiava, una tzeraca de set'annus fiat brintada me sa domu de is meris Issa no iat mai biu su saboni e duncas cun sa manitedda cosa sua iat tocau su saboni. Dd'iat bida sa meri de domu, dd'iat fatu segai sa manu. E gei nudda, a issa tocàt a ndi dda segai sa manu? Pensa tui. E imoi comenti funt? Duncas sa popolatzioni est niedda po su prus. Niedda che pixi. Però candu ddoi tzacat su soli puru inguni. Però funt is A mimmi mi funt partus stranus meda poita, stranus eia poita tui ti ddus curiosus, eia tui ti ddus depis imaginai lentus comunti cumenti funt lentus is africanus, is africanus funt aici, però, e cun sa basca meda non fait a curri, però cun s'aplomb de is ingresus eia arratzia misturu eia ma 'ollu nai cun su strangiu funt gentilis e ospitalis e unu pagheddu mesu ostilis no gentilis ah gentilis eia si si e chistionant ingresu ingresu o unu creolu chistionant ingresu e su creolu ma intre issus su creolu tui ti nci ses agatada beni Bastanti, eia. E turismu chini ddu andat? Statunitensis o. Ingresus, canadesus, americanus, eia. Ah, totu is ex colonias e sa madrepatria puru. Si, si. Ma funt arricus de su turismu, cioè si ndi funt arricaus? O is meris si ndi funt arricaus? S'urtima chi as nau. Torraus a cuddu contu. Si, eia. Si, si. Però bella esperienza, no? Si, si. Mitadi e mitadi, poita deu candu castia. Ita non t'est andau beni? Su papai, ita papant fasolu? No, no tanti cussu, no m'est praxu sa cosa ca cussus chi bivint ingunis depint traballai cumenti burricus po acabai sa giornada. Po poi po si nd'arricai calincun'aturu, po cosa puru, ma s'andai. Cussu no mi praxit. Ita papant? Pisci? Ita papant? Pisci ndi papat? No. No, no ndi papant. Cosa Funt ingiriaus de mari. Eia, in Barbuda, poita sa natzioni si narat, si narat Antigua e Barbuda. In Barbuda de prus, in Antigua unu pagu prus pagu. Funt duas isolas sceti, duas, Antigua e Barbuda. Pitichedda cussa puru, mi pensu. Arrosu, fasou, pudda

Ddu est su numereddu in basciu, no dd'apu mancu nau prima, m'est scaresciu de whatsapp, ddu scieis ca teneus su numereddu, nau si dd'as eis amigus. Certu chi si dd'apu nau, is manus, a ddas movi. Cacaradas ddi narat a cuddu. Là ddu bis. Sero bonu de Santu Lussurzu, saludus a totus, Stefania, mi unu basideddu. Saludis Stefania. Brava ca ses iscrita, s'at intendiu, ah puntuali, cumenti dd'apu nau, ta su messaggiu, toga aici. E ndi ses torrada innoi e nd'as aciapau su Covid beni beni. At tocau a si firmai, Madonna. Eia, però apu fintzas aciapau unu cursu de sardu in s'arretza e duncas mi seu fata sessant'oras de lingua sarda. Sceti, sceti, po incumentzai. Po incumentzai. Cun chini dd'as fatu su cursu? Cun Tiziana Furcas. Eeeh! Dda saludaus? Eja, certu. Chi dd'aciapu a Tiziana, ddu scit issa su poita, dd'apu tzerriada po benni a dd'intervistai e no bolit benni. Ca est tropu brava, chi dd'aciapu castia. Chi est sa maista mia. Seu inchietu meda cun Tiziana, ma meda meda meda. Toca. Tropu brava. Pus Pustis nd'apu fatu un'antru cun su maistru Puddu. Ih! Mariu Puddu, eroi, eroi sardu, eroi nazionali. Dd'eus afestau in Pirri, ddu scisi? Ah! Eus fatu sa festa in Pirri, candu est? Duas cidas o tres faidi.

Ddue fiant duas tràcias chi fiant intervistas cosa mia. Apu intèndiu sa boxi, apu nau, ma custa est boxi connota, e femu deu, e femu deu, apu nau, no chi non mi cumprendu mancu deu, andaus mali. Bella figura, ma gei mi seu cumpresu, no, gei m'ant promoviu. Sa sa prova est sèria, eh? Si, si, ses oras. Est sèria, duas duas diis, su scritu, s'orali, monòlogu, diàlogu, prova de ascurtu, cumpetèntzia in atera varianti, si produtzioni, Competentzia ativa passiva fata beni diaderus, eh? Si si. Candu tocat a criticai, criticaus, però candu est fatu beni tocat a ddu nai. Giustu. Bellus. S'universidadi e sa Regioni. Si si. E duncas est patentada puru, sa faci nci dda portas. De C unu. Arieddus. Tando custa picioca fiaus nendi fiaus nendi ca fait sa ghia turistica. Ah, bellu traballu custu. Ghia est fueddu. Eh, ma si, bellu. Sa ghia. Sa ghia. Chi sa chi ddus ingollit, portat crèsia puru, deu mi cunfundu intra Uda e fortzis Cabuderra però, cussu issa custa piciocca ddas at a sciri totus, però tocat a biri innui est chi fait sa ghia, poita mancai ddu fait in calincun'atru logu Ma tui fusti nendi, poita custa picioca scriit puru, fusti nendi calincunu musicista de. Eh connosciu una picioca chi, una violinista de Uda, si si si chi est in Casteddu, fait cursus in Pirri po is piciocheddus E ddus imparat a sonai, si, si, si, si, si. Fait a nai su nòmini. E no, no, fait a fai publicidadi. E certu chi fait a ddu nai su nòmini, certu chi fait, ddu naraus, e poita no. Traballat po, Amalia si tzerriat. Amalia. Amalia, e traballat cun custa organizatzioni chi si canci meda a Sardegna. Ah ge ddus connoscis. Ge ddus connoscis, e si poi est unu giru, poita ci fiat unu de su Ciamea, chi poi est amigu de Flaviu Soriga, chi est su su fradi de Paula Soriga, però femus chistionendi de sa ghia, bellu traballu, o no? Ti at a praxi a tui? E si, mi praxit, mi praxit, e poita innoi nci nd'est, nc'est matas, nc'est genti chi fait sa ghia po is matas, poi monumentus, poi, nci nd'est cosa. Tocat. Nc'est unu sciacu mannu 'e cosas, is bèstias, is, cumenti si zerriant

Mari, non meda meda beni. Segau in grussu, insoma. Eia, eia, ma prus che aturu fintzas pitichinninniu, mancai, a cambixedda ses zerpiu, insoma, cosa, e osatrus ddu narais, imoi ddu bidius fintzas, ai foi a custa piciocca chi nant zerpiu, dai dai però bella custa, mi praxit custa puntada,

Aiò ca non seu aici mala. Certo ca no, certo ca no. Po frastimaiddu nara, e po Babballotti, si no zerpius. Su fueddu est custu. Eh, eh, Ma violinistas ndi connoscis de Uda, custa Amalia no sciu ita. Ellus, certu, Amalia gei dda connosciu, si si. Ma a Uda ci funt. A bidda de artistas. Ellus, poita teneus genti chi scriit cumenti Flavio e Paola, genti chi sonat cumenti Amalia, ma fintzas duas atras piciocas, Sara e Paola Meloni, issas sonant bellus e funt bravas meda. Non ddas connosciu deu, sa curpa est sa mia, mi depu informai prus beni. Poi ddoi teneis una ghia turistica chi chistionat spaniolu, ingresu, chi at biviu in su Caribe At pigau su C unu de sardu. Poi ita as fatu? Candu ti ses patentara? Ita as fatu? Candu fiast a certificare? A cussu puntu. M'at circau sa universidadi de Casteddu. La, ita ses faendi innoi? Ah, innoi seu chistionendi cun sa radio spagniola. Iih, Arieddas. Bellu. Ellus, poita fiant In Madrid. Po su libru o no? No, no, in Madrid. Ma innoi ses in Madrid? No, innoi seu in Casteddu. In collegamentu. In collegamentu, poita s'assotziu de is sardus de Madrid. De Madrid. Fiant lompius cun RTVE sa su canali de sa Spagna e mi ant preguntau de traballai impari a issus una pariga de dis amostendi su museu de Casteddu, totu sa citadi, non m'arregordu aturu poita fiant in su duamilla e dexiotu mi parit Aspetta ca seu ligendi, fessit ora 'e intendi calincuna cosa de bellu. Bravus Henry. Eh gratzias Henry, ci provaus, ah, ci provaus. Eh. Imoi apu nau sissignori, cussu puru est ispanniolu, si señor. Eh eh. Lu bist. Ci ndi funt de Est intrau in su sardu fueddus. cussu puru. Ma poita segundu tui Bussinara de iun- de aundi Ah, est lompit? ispanniolu cussu puru? No, est catalanu. Est catalanu, sempri ibericu, Eh. ah, prus o mancu. manta, mesa, ventana. Ventana, eh, est prenu, acabaddu, est prenu, e prata, eh. sciaccu mannu 'e fueddus. E poi ti ses posta a fai sa maista puru de sardu, candu fiasta eh, certificada? Eh no, pustis de essi pigau su master de segundu livellu in didatica de sa lingua sarda. Ah, fatu su master puru? Ellus! Ma tui candu ti ponis est una cosa brava, eh, eh, toccat a aprofundiri, toccat a essi aici. Ma chini l'at fatu cun Virdis? No. Ci fiat puru su su professori Virdis, ma fiat anto a unu aciu de professoris, castia una cosa de s'amachiai. Là là scusa chi ti frimu, ita ses fendi innoi? Innoi seu in Nora. Nora. E fiat unu progetu. No scis ca a neta mia ddi nant Nora. Ita bellu nomi, mi praxit meda. Eia, fiat unu progetu de de comenti ddu potzu nai de fai intrai in contattu culturas diferentis cun sa cultura sarda e duncas cussa piciocca cun is arritzus est custa chi est acanta tua eia est una coreògrafa ca traballat in d-unu in Slovenia podit essi o calincuna cosa de aici e deu femu fadendi de tradussidora poita issa is atrus chistionant in italianu e deu portamu in ingresu cussu chi is atrus fint nendi in italianu Ah bah bah bah bellu. E innoi andi ses? It'est custu? Sempre in Nora, sempre su propria cosa. Ah, no t'apo connotu su logu. Eia, est su teatro de Nora custu. Ah, e va bè, detalliu, deu no dd'emu biu aici. Cun chini ses? Sempre su propriu progettu, eia. Sempre su propriu gruppu, su propriu. Ma cali est sa natzionalidadi, is prus simpàticus chini funt?

allirgus. Is australianos. Eia, no funt de cussa genti totu allichiria ah, no. aposta e fata, no. Tranquillonis. Tranquillus. Ah, bellu aici. Cuntentus, ddis praxit totu. No si creint. No si creint in nudda e cussu Unu saludu de is terras aràbicas a Nicola e a pinnigu ti ndi ses andau picioccu gràtzia Nicola e duncas no ddu sciemu custu, is australianus funt aici simpàticus mi fait prexeri funt bellantzosus puru no? Poita inguni traballai ballit Innoi traballai no ti pagant, ingunis traballas e ti pagant. Corrias e fogu, poni fogu, poni fogu. Giustu, tenis arrexoni. E cumenti puru. E a ita funt interessaus? Cumenti dda connoscint sa Sardegna? A totu. A totu poita issus lompint innoi e scinti pagu. Duncas deu ddis chistionu. Po custu nc'est sa ghia? E deu candu chistionu imparu a issus, poita medas de issus Funt fillus de genti ca no est nascia inguni, duncas tenint, una terra de imigratzioni cussa puru, eia, tenint babbus chi fiant ingresus, duncas lassami biri, apu biu unu manifesteddu po un'eventu, Marco torrami·ddu a mandai, no t'irmentist, boniceddu, dai, imoi ndi chistionaus, scusa mi ti frimu unu minutu chi depu fai custus duus eventus chi faint po sa festa de sa musica, gei ddu scisis su bintunu Est sa festa de sa mùsica, un'eventu internatzionali, e ndi sinnalaus duus, unu in Casteddu, in Santu Sadurru, is ses e mesu, est s'assòtziu Boxis e Sonus, e custu ddus bieis in sa fotografia, bellus bellus, presentant Sonus de Crèsia, unu concertu de mùsica de crèsia, opuru in Serrenti, Marco chi m'agatat s'atru, bellu bellu, ddu bieis innoi. E s'assotziatzioni Suona de Marco e Tea, is amigus nostus, ddus saludaus, in domu Otilia is ses faint una festa manna manna, non si ddu potzu ligi' totu su programma ca funt centucincuanta is chi si depint esibiri, però baxei ddoi, ki seis prus acanta o a Serrenti o a Casteddu, a s'unu o s'atru, scioberai ca funt bellus. Gratzias a sa regia e a tui, festina tentis, deu totu s'ora frimendi frimendi·dì cun sciollorius. E tu ti arregordas ita femus nendi? No, mancu deu. De is australianus. Ah, eia. Deu ddis chistionu sempri de su fatu de sa lingua. Brava. Poita deu ddis nau, in Sardegna teneus duus linguas, una est s'italianu, però sa lingua nostra est su sardu. Prima fiat su spagnolu, poi at a torrai a cambiai, unu crasi, non si scit mai cumenti girat sa cosa. Però cussa chi est sempri stetia sa lingua de Sa Sardigna est su sardu. Nosu seus sempri innoi. Is atrus andant e torrant, ma nosu seus innoi. Frimus abarraus. E duncas, nau totu cussu chi ddoi esti de nai, a issus praxit custa cosa, poita po. Ddu bisi, no mi dd'abetamu custa cosa de is australianus. As fatu beni ca mi dd'as nau. Interessanti meda. Andada ddoi sesi? No, però fradi miu dd'at fatu una bella pariga 'e annus inguni. E annus? Eia Eh, eh, seu castiendi. Ah, tocat a torrai gràtzias a Antonella Puddu e a Francu Macis. Gràtzias, de, Gràtzias. de totu custas cosas bellas chi s'at nau, de bosceris, violinistas e cosas, de cinema a fragu 'e sigaretta. Donni est tocai de balla. Bellu aici. Ascuta Michela, eh, ita depis fai? Ita ses fendi imoi, a parti sa ghia, cun su sardu traballendi ses?

Actea. Actea, eia. Cumenti funt is scientis? Bravus, no, no, sa cosa chi mi praxit de prus est ca issus aciungint connoscèntzia a sa mia e duncas scambiaus. Bellu, eia. Bellu. Ita ddis fais s'alfabetizatzioni? Eia, poita medas de issus, de giòvunus, iant pigau e si ndi fiant andaus a bivi e in su no e in su cabu de susu de Italia e atrus logus in continenti e duncas in sa conca de issus ddoi fiat su sardu ma sa bucca no arrennesciat prus a ddu chistionai bella esperienza duncas meda meda ma spaciada o sighende ancora puru No, moi est spaciau, Spaciau. torraus a pigai in ladàmini. Mese 'e ladàmini. Eia. Duncas Michela, gràtzias, sighi de aici ca ses andendi beni, gràtzias, brava. gràtzias. Cun totu is atrus, si bieus sa cida chi intrat a si biri.